ǹdeèwonù ndị ìgbo anyị òlee òtù unù dì kedu kà unù mèrè unù àbụọla chi unù àsaakwala chi unù àpụtala n'ụbọ̀chị̀ taa enwèkwàrà m òlilèanya nà ụ̀fọdụ n'ime unù gàrà ụlọ̀ ụkà anàkwà m ejì òhèrè a na-àsị Happy Mother's Day to ndị nne niile ekele dịrị unu ndị nne niile ndị niile bụ ndị nne ma ndị na-elekọta ndị ọzọ ma ndị ndị mmadụ ọzọ jikwa mere nne ana m ekele unu niile n'ihe unu na-eme na-asị Happy Mother's Day ihe taa wụ Mother's Day na obodo ụfọdụ dị iche iche ọ bụ nwa unu Iheadị nwa afọ Igbo abịakwala m ọzọ sị ka anyị tụletụkwa ihe gbasara ahụike ndị Igbo anyị ekwutụtụcha na ụfọdụ ihe dị iche iche ma ihe gbasara mpagbu mmụọ bụ stroke anyị ekwutụkwala ihe gbasara eh, high blood pressure nke bụ um, yeah anyị ekwuola high blood pressure yes so nke bụ ọbara mgbali elu so n'ụbọchị nke taa kwanụ ka anyị kwutuo lebata anya n'ihe gbasara arthritis so arthritis nke anyị ga-ekwutu taa bụ nke a na-akpọ osteoarthritis osteoarthritis ndị Igbo ụfọdụ akpọọ ya ọrịa ogbu na nkwonkwo ọrịa ogbu na nkwonkwo ị ma e nwe arthritis dị iche iche so ma rheumatoid but ihe anyị ga-efokọs taa bụ just osteoarthritis so osteoarthritis ahụkwanụ bụ ihe ọ na-ada ya bido ọ na-adị agawanye na-agawanye you know ọ bụghị ihe ya bido ọ bụghị ihe ị ga-akwụsịnwu you know, ndị bekee asị na progressive degenerative deterioration and loss of cartilage in one or more joints so ị ma na asịkwa m na mbido a ga na-emiksi English na Igbo but ọ ga-abụ Igbo karịa a bịa nwee ebe joint dị ka m were joint aka m ebe a otu a ebe joint a dị o nwe ihe a na-akpọ cartilage n'ebe a n'ebe a okay so cartilage ahụ bụ ihe na-ehelpụkwanụ ka ọkpụkpụ nọ this side na nke nọ this side ka ha ha na-ahapụ ichita ahụ ka ha hapụ ịna-echita ahụ so ihe eme ya ị nwere ike na-emuvu ya nnọọ ga na-emuvu ya so ọkpụkpụ ọkpụkpụ njiji dị iche iche you know ị nwere ike na-emuvu ha ha hafụ ile ọkpụkpụ nke nọ na e, e, isi isi ebe a na nke nọ mgbada mgbada ebe a ha hapụ ị na-echita onwe ha so o nwee ihe mere ya ya abounce kwa back you know so ya kind of it's like a protective shield so but eh, abịa na ihe osteoarthritis ahụ that eh, ihe a na-akpọ cartilage ahụ cartilage ahụ abịa ike abịa gwụwe ya na-emebisi na-emebisi na-eribisi eribisi until ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ana-echitazi ahụ mgbe ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na-echita onwe ha ọkwa ya bụ na onye ahụ na-enwe ahụ mgbu ọ kwanụ gịnị na-akpata e ji enwe ogbu na nkwonkwo ihe na-akpatakwana ya buru ibu ofu n'ime ha a ga-ekwutụcha ha age dimkpa mmadụ metawa dimkpa so mgbe mmadụ na-emetawa dimkpa o nwere ike ya eme ọ bụkwanụ mmadụ niile na-emeta dimkpa ka ọ na-eme but imirikiti ndị mmadụ ọ na-eme bụ ma ha metawa okenye ma ha metawa dimkpa ha kawa nka ha tolite tolite wee bụwa dimkpa ọ mgbe ọ na-adị ebido ime icheki naanị ya ndị bekee asị na wear and tear ị nwekwara ọ bụrụ na ị nwere ụgbọala maọbụ igwe maọbụ nke ọbụla nnọọ you know ọgba tum tum akwa a na-eme as years goes on you know ya na e, e, ọ gaghị adịchakwa otu ọ dị mgbe a zụrụ ya ọhụụ so ọkwa the same thing you know so a bụtawa dimkpa o nwere ike ime then ụmụ nwanyị ọ na-eme onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị but eh, ụmụ nwaanyị ha tolitatụwa ha ana-abụtawa dimkpa ọ na-aka eme nwanyị ụmụ nwaanyị then eh, um, ibu ọ bụkwa na mmadụ buru ibu nnukwu you know because ị mana na joint ahụ joint and ọ ebe ọ na-aka emekarị bụ joint na-ejide e, weight na-ehold weight so dịka ebe ikpere ma ebe nke a na-akpọ hip nke so ebe apata ahụ elu apata ọkpụkpụ ahụ nọ nga ahụ maọbụ ọkpụkpụ ikpere ahụ you know maọbụ nke ankle kwa because ha na-evu weight so then ọ bụrụ onye ahụ ọ bụrụ na mmadụ abịa buo ibu nnukwu ọ pụtara na ọkpụkpụ ahụ ọ na-evuzi weight buru ibu karịrị ya akụkụ so o nwere ike result kwa to mmadụ inwe ogbu na nkwonkwo iuse kwa ị na-eji um, joint ahụ arụ ọrụ nke ukwuu nwere ike ịkọsụkwa ogbu na nkwonkwo so ọ bụ na onye onye na-eyuzi ya nnukwu dịka ndị na-agba eh, maọbụ agba bọọlụ dịka ha ahụ ndị na-agba ọsọ nke ukwuu ị bịakwa ga-ele anya ụfọdụ ndị nne anyị na ndị nne nna anyị ha ha na-eji ụkwụ aga ebe tere aka you know so ụfọdụkwanụ otu ahụ a na-arụ ọrụ ubi a na-eji ọgụ a na-arụ na-ebendị daụn o nwere ike azụ maọbụ ukwu nwere ike mgbe onye ahụ na-emetawa dimkpa bikos ọ jointị ebe e yuzuru nke ukwuu o nwere ike na-egbu onye ahụ mgbu even ndị a kwa na-agba prọfeshọnal sọka ndị a na-agbacha bọọlụ you know agba ya nnukwu mgbe ụfọdụ kwa ha na-enwekwa ogbu na nkwonkwo maka ha na-eyuzu jọịntị ọhụ nnukwu so ọ bụrụ na ị na-eyuzu jọịntị ahụ nke ukwuu o nwere ike ịkọsụ ogbu na nkwonkwo anwụrụ ọkụ ise anwụrụ ọkụ ise siga i lebakwanụ anya sigaretị ọ dị njọ nke ukwuu so ihe o nwere ike ịkọsụ n'ahụ mmadụ ọ karịrị akụkọ so o nwekwara ike ịkọsụ ka o nwee um you know jointị ahụ you know katileji ọhụ eribisie gboo you know so ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga onye ahụ ejisie ike kwụsị ya you know um, so then uh, olee otu mmadụ ga-esi matakwanụ maybe na ọ na-enwezi arthritis ọ maọbụ ogbu na nkwonkwo ọ bụrụ na mmadụ na-adị enwe ahụ mgbu n'ebe njiji ahụ cha ebe joint ahụ ị na-enwe ahụ mgbu ya bịa nwechaa stiffness you know it's like ah okay so and the stiffness nke osteoarthritis a bụ ogbu na nkwonkwo you know joint pain ahụ na stiffness na-abụkarị oge mgbede afta onye ahụ rụcharana ọrụ niile ọ na-arụ you know lọta it's like hey ọ mgbe ahụ mgbu ahụ na-akawanye njọ but onye ahụ zuo ike ahụ mgbu ahụ nwere ike bịa bilata den o nwere ihe a na-akpọ crepitus too ị nwere ike ị na-aga ije gị a na-anụ mkpọtụ ya gị a na-anụ mkpọtụ ahụ a na-akpọ crepitus so ọ mgbe ọkpụkpụ ahụ na ọkpụkpụ ọkpụkpụ joint ahụ ọkpụkpụ nke ọzọ na nke ọzọ na-echitakwa gị a na-anụ ya den onye ahụ ị na-eme ihe ọ dị mbụ eme bifo nwere ike ị na-ara ya ahụ ivin ịga ije nwere ike bụrụ nsogbu um, ịgba egwu nwere ike bụrụ nsogbu ọ bụrụ na ọ na njiji aka ebe a imepenwu kọntena ma ọ kan nke ma ọ bụ gbamgbam na imepe ya nwere ike ma ọ bụ komkom imepe ya nwere ike na-arazi onye ahụ n'ahụ you know olee ihe ọzọ then um, enwekwara ike njiji aka ebe a mkpụrụ aka ebe enwere ike gaa hụcha ya bịa mee ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ nọcha nga ahụ ọ bịara bịa butukwu ibu you know enwere ike hụcha e, e, njiji aka njiji aka ebe a ọkpụkpụ na ebe ahụ abịa bunyetukwu okwu ibu you know imetụ ya aka ị ga-ahụcha even ile ya anya ị ga-ahụcha ọkpụkpụ nupụtachara you know so you know ndị bekee akpọchana ya nodes you know Heberden's nodes ị nwere ike hụcha ihe ndị ahụ um, n'ebe a then ọ bụrụ nke middle finger too you know nke ahụ maọbụ you know ụfọdụ asị na ọ Bouchard's nodes okay ụfọdụ na-akpọ ya Bouchard's nodes or Bouchard's nodes but Bouchard's nodes ị nwere ike hụchagasị ya na njiji aka ebe a okay then um, so ihe ndị ahụ niile mgbe ụfọdụ kwa ga-ahụ ya dịka mgbe ụfọdụ n'ebe ikpere ebe ikpere mmadụ ya dịka mmiri ọ dị ya you know like uh, uh, ya asị na fluid you know so ya dị ka mmiri ọ nọtụ ebe ahụ ịpịa ya aka ị nwere ike ifeel ya okay so ọ bụrụkwa na onye ahụ gaa ụlọ ọgwụ ihe a ga-eji mata even onye ahụ kwucha ihe niile ahụ na-emegasị ya ị nwere ike inwe idea sị o nwekwara ike bụrụ ogbu na nkwonkwo osteoarthritis wụ ihe a but ịconfirm ya dọkịta nwere ike sị ka emee e, ele onye ahụ ahụ were mashini lee ya nke a na-akpọ x-ray enwekwara ike use nke a na-akpọkwa MRI enwekwara ike emeekwa lab dị iche iche ma nke a na-akpọ C-reactive protein ma ọ bụ nke ha ndị bekee nakwa akpọ ESR erythrocyte sedimentation rate so ihe ndị ahụ nwere ike igosi amata na onye ahụ nwere ogbu na nkwonkwo bụ arthritis so ijikwanụ nyere onye ahụ aka you know ọ bụ ịmake sure na onye ahụ a na-enwe oke ahụ mgbu you know then ọ bụrụ maybe ọgwụ enwere ike were n'ọgwụ onye ahụ ma nke a na-ete ete o ma nke a na-aṅụ aṅụ o you know paracetamol dịkwa mma but onye ahụ aṅụna ihe ukwu ọ bụgodịrị ugbo abụọ n'ụbọchị makwanụ otu ugbo you know so onye ahụ a na-aṅụ ya otu ahụ ọ na-emekarị onye ahụ rụcha lọta na mgbede mgbe ọ na-akawanye njọ so onye ahụ nwere ike ṅụọ paracetamol maọbụ tylenol na mgbede ka ya yetụrụ ya aka e, so enwegasị ọgwụ dị iche iche ndị mmadụ nwere ike ma nke a na-etegasị ete ụmụ ihe a na-ete ete ma ogwuma ụfọdụ akpọ ya ogwuma ụfọdụ akpọ ya okwuma you know so ihe ndị ahụ nwekwara ike yekwara onye ahụ aka ma nke ha na-akpọ Aboniki balm nwekwara ike yekwara mmadụ aka ime ụmụ balm dị iche iche even ụfọdụ enwecha ma patch a na-epa etinyecha n'ahụ nwere ike hepụkwa onye ahụ you know so enwegasị ọgwụ dị iche iche ma NSAIDs you know dịka Aleve nwekwara ike inyere onye ahụ aka so onye ahụ traịa ihe ọbụla nke wọkụrụ ya ya o jisie ike na-emenụ nke ahụ even ịbịa ya mmiri oyi ụfọdụkwa mmiri ọkụ na-ehepụrụ ha too so onye ahụ manụ nke na-adịrị ya mma ya o mewe nwere ike ọ bụrụ mmiri oyi gị abịatụchaa ya mmiri oyi you know ọgwa nnọọ mmiri nnọọ ihe dịtụ ọkụ na-ehepụ gị abịatụchakwa you know um, just to nyeta onye ahụ comfort then imekikwa sure na onye ahụ na-eyuzukwa joints ọhụ na-emegharịkwa ahụ emekwa exercise ọ na-ehepụ ọ bụkwara ọ bụrụ onye mara igwu mmiri nọ n'ebe mmiri dị mmiri a na-egwu egwu ọ bụkwa nke na-eri mmadụ you know so ọ bụrụ ndị nwe mmiri eto nnukwuta ya bụ na mmiri dị ebe ndị ahụ ha laikiri igwu mmiri dịka exercise ahụ na-ehepụkwa anụọla m a lot of people ndị nwe arthritis ha sị gị na ọ na-ehepụ ha ma ha na-egwu mmiri you know then um, just imegharị nnọọ ahụ nke ọ ga-ehepụ then imeki sure na onye ahụ na-eyuzu ọ bụrụ nke a na-akpọ cane osisi iji ya na-aga ije ana m ahụcha ụfọdụ ndị mmadụ ha ejiri umbrella you know dịka mkpaka were ya mere mkpaka right so ihe ndị ahụ na-ehepụ you know ya so onye ahụ jisi ha n'ike were maọbụ walker o maọbụ mkpara maọbụ mkpaka o ji aga ọ na-ehepụ ọ na-ehepụ agala ga sị ee ndị mmadụ ga-asịzi na m ji mkpaka aga ọ bụ na ọ na-enyere gị aka biko jiri ya you know jiri ya then ihe ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ na-eme bụ nke a na-akpọkwanụ knee maọbụ ụfọdụ eme replacement for that joint you know nke kachacha ịdị popular ndị a na-emekarị bụ nke knee replacement mụkwanụ ka m just kpee joint because o nwere ike ịbụ any joint you know so a sị joint replacement so but ọ na-abụkarị bụ the last thing eh, doctor ga-esuggest ka e mee so ọ bụrụ na onye ahụ nwere ike ị na-eme ihe ndị ọzọ ahụ dị iche iche just na manage ya because uh, ogbu na nkwonkwo maọbụ arthritis ọ wụkwanụ ihe ọ wụ i treat taa gị asị e ọ laala is gone no ihe ị ga na-eme because ihe ahụ a na-akpọ cartilage ahụ you know nọ in between the two bones ọ kwụnachachacha na so bone na-echitazi ahụ otu so ọ ya na-akọsụ pain ahụ so unless kwa ma a gara mee that surgery ma ọ bụrụ fix onwe na onwe otu ọ na-eru e, e, etokwa again cartilage ahụ aga grow it back okay so then ọ just ị na-amaneji ya amaneji ọ ya bụ ihe a na-eme with osteoarthritis ọ management so onye ahụ traya ihe ndị dị iche iche maọbụ ọgwụ a na-aṅụ aṅụ maọbụ nke a na-ete ete maọbụ ịbịa mmiri ọkụ maọbụ ịbịa mmiri oyi nke ọbụla onye ahụ trayịrị ya wọọkụọra ya ọ na-eme na-erikwa ezigbo nri ọ na-ehepụkwa you know na-eri mkpụrụ osisi na ahịhịa nri dị iche iche na nri dị nnọọ mma dị iche iche nwekwara ike na-ehepụkwa onye ahụ nke um, yeah so ọ bụkwara ndị nọ ebe nwe physical therapy onye ga na-abịa na-enyere ha aka na-agwa ha otu ha ga-esi na-aga e, e, eme maọbụ ịga ije ma otu ha kwesịrị isi na-eyuzu joint ahụ then onye ahụ nwere ike yuzukwa physical therapy um, yeah so ọ just ka onye ọbụla mara ihe gbasakwara osteoarthritis o juru ebe niile n'ụwa niile you know so like i said before dịka m kwuru n'oge gara aga you know mgbe m na-achọ ibido taa ọ wụ ihe mmadụ metawa dimkpa mgbe ụfọdụ ya ọ bịa you know so enwekwara m olileanya na ị mụtara ihe na ihe nkụzi a yeah so ihe anyị ga-eme n'izu ụka ọzọ ga-abụ nke a ha na-akpọ rheumatoid arthritis so taa ihe anyị jisiri ike kwuo maka ya bụ osteoarthritis and ihe ọzọkwa with osteoarthritis m chefuru ịgwa unu wụ joint o mere o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ike mee joint nke aka ekpe ọ ga-eme nke aka nri o nwere ike mee you know e, n'ukwu nwere ike mee n'ikpere aka nri ọ ga-eme na nke aka ịcha so ọ dụghị eme ya mee nke a ya emekwa nke otu but o nwekwara ike mee but you know mgbe anyị kọwara maka rheumatoid ị ga-ahụ ihe dị iche okay maka ọ dị oke mkpa ịmata nke bụ nke so ihe anyị kwuru taa agbagide n'okwukwu taa bụ osteoarthritis bụ ogbu na nkwonkwo ngwanụ ka ọ dị o nwekwa ihe ị mụtara gaa mee ka ndị ọzọ mara jisinụ ike ka emesịa